So, ihe ọzọ m na-ajụkwa bụ ka a sị e kwuo ihe ihe ihe ihe yiri ka ya kwuo ihe ọ na-atọ ka ya then uh, ajụjụ m ọzọ bụ what of onye dịka otu a sị na ọwụghị nwa ndị ichie na ọwụghị gị ndị nwoke nwe nwa then onye mụchaziri ụmụ outside emeghe nke ọ kpọrọ nwee nke rutere ya aka ya lụọ nwaanyị or for example ya kpọrọkwa then emechaa lụọ nwaanyị nwunye ya aha amụtaha nwa or mụọ mụọ sọ nwaanyị so eh, kedu ihe ọ ya emezi Mhm. kedu ihe ọ ya emezi nke ahụ na ọkpa akpọghere ya ndị ichie ọ ga-anabatazikwe ụmụnna ọ ga-anabatazikwe Aja ala na ezumezu ihe Igbo ji biri ga-anabatazikwa ya as nwa onye ahụ ka obi onye ahụ ga-echikwa ọ ga-echizi maka ihi na nke o ji o mere ego n'isi ya amụtahụ so ya bụ ihe m na-ajụ biko nwanne n'olu m ekwuere m maka ihe a na-ekwu kịta na-awụ na ọ- na ọ mụtara na outside mụtakwa n'ụlọ what of a mụtaziri outside amụtazighị n'ụlọ nke a lụrụ ha- nke ha ji ego wee lụ. kedu ihe a ya eme nke anụ na igbo na-atụ ilu sị na ebe nwa si lọ ụwa ehiri mana dịka i si wee na-ekwu mgbe igbo ya igbo ọ wụ na mgbe igbo ya igbo na a mụọ nwa outside na nwa aha awụhụ nwa obi o sihi na be nna emechazi ọ mụtazighị nwa tochiri ngwuru ngwuru aha ga-echizi kedu ihe a ya emezi ya ma ọ kọrọ iso n'ụzọ dị otu a abalị nke awụrụsi ukoli okwu akwachi ikiri m wee gee ntị ei ụmụnne m ọ dụgo ka ọ ya adụ ogene ha tata adụkwananụ m nka ọ dụkwananụ na nke e siri n'ọkụ ọ nọ ife anyị ada eme na ọka o wee dịkwanụ mma ee na otuto dibịa akwụkwọ n'ife ọ na-eme mana nkọcha dibịa walụ ọ na-eme ee ọkụ na em, ọkọdụ mma ọkọdụ mma ọkọdụ mma ka anyị ji akwụ na ị na-akwụ nkwụkwụ ee na ọgazikwa anụ dibịa ọ gaziere onye alụrụ ọrụ ee, mmụọ enwe otuto dibịa enwebe aṅụle ee, na aha nọkọta gazie anyị arịrịrị ọrụ wee gazie ọ dịgo ka ọ ya adị tata na saraka nke tata bịara n'isi njedebe taa Eh? Eh, em, a sịrị ndị elu na ndị ala ndị mere ka ụbọchị tata dị etu a na ndị wụtakwa na ego nyawa saraka sị kpee ekpere isi ha sị kpee ekpere n'isi ha Eh? a sị nke Eke kere nụ nụrụ olu ha Eh? zakwana ekpere anyị kpelu ka ọ gazikwara ha dịka o si agaziri ndị mbụ ise Em, a ka m bụkwa nwanne unu nwoke Udo Esomtochukwu Ikenga eze mmiri n'Anaedo ọ kwa Nnewi ka anyị si eje nwanne m nwoke abatago m n'ọgbọ a anyị sịrị ọ nọ n'ụla kunite na m abatago ka anyị zaa anyanwụ ajụjụ anyị dewelu ekwere m ụnụ nkwa na ọ na m mesịa ahụ na anyị fichara aka tata finishie m mesịa ife m na-eme na m ma-abịa saa ajụjụ a nke wa eziokwu na ezigbo ike gwụrụ m ee mana m ma-asa anyanwụ ajụjụ na anyị aha agbara ọgụ ọsọ anyị ahakwana aga atụ ọgụ egwu nawa ọgụ bịakwanụ anyị aha agbara ya ọsọ na ọ bịa ya anụ ya ee na ọgbanye gbanye ka e ji mara dike nwanne m nwoke i wee jụọ ajụjụ wee sị nwoke tụwara nwaanyị ime nwaanyị o mebeghị ego e, o wee mụtara ya nwa nwoke o wee mechaa wee nụọ nwaanyị ọzọ nwaanyị ọzọ ahụ ọ nụrụ amụtaghịrị ya nwa nwoke mana ọ nwaanyị ka ọ mụtalụ chi ya wee meere ya ebere nwaanyị ahụ ọ tụwara ime wụrụ ngwuru ndị aha anabata ọbala a mụrụ n'ụzọ ka m si etu a debe ee ka a ghara ịsị na ọ ngwuru dachiri ya nwa maka na aha adachi nwa adachi ị sị mmadụ na-adachiri nwa ọ wụ alụ aha adachi nwa adachi n'ala Igbo ee mana na obi Igbo esika o wee chi ya wee meere ya ebele o wee wụrụ na ngwuru ọ tụwara nwa ha ime wụ ngwuru ọbala ha amarọ ada esetụrụ na ngwuru fa na ha na-asịkwa onye ahụ kpọrọkwa jebe na ọha ọbala anyị mgbe ọ batara nke ọbala anyị ka anyị welu ma o wee wee wụrụ ngwuru dị so selfish because ụzọ ife naabọ ka e ji ajụ nwa na ngwuru one a na-ajụ nwa maka na ọ bụrọ ọbara anyị ọbara tụwara ime anyị amala enu ọbara tụwara ime anyị amala enu ọbara tụwara ime a anyị na family fa anyị na ngwuru fa enwelọ marital agreement anyị na ngwuru fa atakọbọrọ ọjị anyị na ngwuru fa aṅụbọhọ aṅụbọhọ mmanya anyị amalọ fa for that fa nwere ike wụrụ ngwuru ife alụ dụ na ya fa nwere ike wụrụ ngwuru a na-ezu ori fa nwere ike wụrụ ngwuru mere ngwuru ohu fa nwere ike wụrụ ngwuru osu na anyị na mmụọ ejikọha ịnụ ọgụ fa nwere ike wụrụ ngwuru bu abụmọnụ for that na ya achọghị ịtụ gambling nwa atolite ọ kpaba aghala be ya maka na ọ bụlọ ọbala anyị biko a marụkwa onye tụwara ime ya bịa kpọrọ a sị nwaanyị kpọrọkwa nwa a kpọjere onye tụwara ime na ya ya ewo chie wee merie ọnwụ na ụdị ngwuru a ka ọ tụwara nwaanyị ahụ ime e wee kpọrọkwa nwa ahụ wee kpọọ ya i wee jụọ ajụjụ wee sị nwa na etu a a kpọnyere gụ nwa onye amụtabụghị nwaanyị amụtabụghị nwoke na ngwuru na ọ sọ nwaanyị nwaanyị ka ị mụtara mana o nwere ọbara gị dị na ilo i ji wee mụta nwa na ngwuru onye ọzọ e wee kpọnye gị nya bụ nwa kedu ife ị ya eme ka nwa ahụ wee bichie ngwuru gị ajụjụ ị jụrụ ọwụ nwa ahụ o nwere ife a ya eme ka o bichie ngwuru gị ka ọ ya awụzi na ngwuru gị ya echi just like that ọkwa ajụjụ ị jụrụ nwanne m ajụjụ ị jụrụ o wee wụrụ na a kpọrọ gị nya wụ nwa i wee kpọrọ nwa ahụ wee bata na ngwuru gị i wee jụọ ajụjụ wee sị kedu ife ị ya eme ka nde be nna gị wee nabata nya wụ nwa ọkwa ajụjụ ị jụrụ na ife nwanne m nwoke ọ bụrụ na ajụjụ a ka ị jụrụ ka anyị bido chetakwa na onye ị na-anụ onu ife a wụ udoye somtochukwu ikenga eze mmiri na nne edo ọkwa nnewi ka anyị si eje ka ṅụọ mmiri ka m pụta ee nwanne m anyị apụtakwana n'ọgbọ ọ bụrụ na o nwere ụdị ife a dị na ngwuru gị dị n'ezinụlọ gị o nwere ife ị ya eme ka nwa ahụ bichie ngwuru gị o nwere ogo ị ya eji wee tọchie nwa ahụ na ngwuru gị as long as na ndị nke nwaanyị nwe nwa ahụ kpọnyere gị ya as long as na ndị nke nwaanyị nwe nwa ahụ mepere ọnụ wee jụ nwa ahụ as long as na ndị nke nke nwaanyị family nke nwaanyị ahụ naje gị ego wee kpọnye gị nwa ahụ ebe a ka ọ kacha njọ nke nke na-ego a wee kpọta maka ọ dịrịzi ka ha lesịrị gị ya ị kwụgwo ụgwọ ọ bụrụ property gị mana ọbara gị ka ọwụ ọ bụghịkwa ọbara onye ọzọ maka ọwụ na ọbara onye ọzọ ọ ya work mana for the fact na ọbara gị ka ọwụ e wee kpọnye gị ụdị nwa e nwere ife a ya eme ka nwa ahụ bichie ngwuru a na-eme ife a na-akpọ ịgbabata nwata na okwu ana ndị ichie a na-eme ya ife a na-akpọ igbu nwa na okwu ndị ichie a na-eme ya ife a na-akpọ ịsụ nwatakịrị ike n'abọsị n'ihu ndị ichie a na-eme ya ife a na-akpọ ịsụ nwatakịrị ike na mpata ndị ichie kedu ka esi eme a na-eme mmadụ baya ọgwa mmadụ pụọ ije ka m were wee mara gị atụ maka na ọ sọsọ nwa kwọnụ ka a na-eme a na-emekwa ya na ịwa ọchị a n'ana Igbo ọtụtụ ndị ụmụnna niile tata n'ana Igbo some of them abụrọ aboriginal ancestral lineage ụmụnna ahụ for example ị bịa be nna m afa ụmụnna m bụ ụmụ ume ojiri igwe royal family anyị si n'obi ọ hapụ na m aha etinye prince n'afa m ọ ụmụ okomoko aha chọọ nya enedoghị nya mana agbụrụ m si n'obi wee pụta afa ụmụnna bụ ụmụ ume ojiri igwe

mana the aboriginal of ụmụ ume ojiri igwe royal family dị six ndị ọzọ bụ ndị egbuile egbu ị ghọtago o nwere ụmụnna ị ya-abịa for example n'i jere Abatete ọwọwụ na nwere ụmụnna nọ na Abatete afa ụmụnna ahụ ụmụ dimkpa family n'ime ụmụ dimkpa family ahụ o nwere ike nwee the aboriginal son of ụmụ dimkpa nwere ike ha dụ four family the extra three family joinụrụ ha bụrụ ndị bịara abịa ife dụ ka o nwere ndị nwere ike ha si Owerre Ezukala wee bịa o nwere ndị nwere ike ha si Nnewi wee bịa o nwere ka esi eme o nwere ka esi eme mgbe gboo ọ bụrụ na nwoke pụọ mkpa or mbịa ka a na-akpọ a na-asị na ọ pụrụ mbịa ọ pụrụ mba ọ pụrụ eh, eh, nke ife a na eh, em, esetụla like taa etu a kịta ị fụrụ na ị bịa be anyị e nwere ọtụtụ ndị Enugu steeti ka nwere ndị Enugu maa atụ n'ọba anyị ha agbago ana ha alụgo ụnọ majority of them ahazi ana be ha ha ebigo be anyị for 10 years ha ebigo be anyị for 20 years ha ebigo be anyị for 30 years ha agbago ana ha alụgo ụnọ ha esowego n'ife obodo na-eme ije n'obodo wee settle n'obodo ahụ ihe ebie ahọ mmadụ bie ya ahọ mmụọ inwe ana ịdụgo qualified ịnaturalize na ọ wụrụ ndị oyibo asị na ị naturalize go n'obodo a enye ghị green card enye ghị visa ọ nọrụzie bụrụ onye obodo ahụ by naturality ọkwa ịfụgo etu a kwa ka ụfọdụ family nọ na ụmụnna tata si wee dụ egbuli ha egbuli na ụmụnna ahụ fa bụrụ aboriginal some of them ka na-ana be ha ka je na ọnọ ndị be ha maka na egbuli ha egbu kedu ife eji egbu mmadụ na ụmụnna nke a wụrụ ka anyị kwugodo maka nke nwatakịrị ka na-ekwu okwu ka m ghara ịbụ ife ọzọ so ịghọtago so ọ bụrụ na nwa anyị na-ekwu okwu e wụ blood gụ maka na ife a ka na-ekwu okwu e wụ ka o bichie ngwurugwu ogu ihe eji wee kpọbata nwa ahụ na ndị ichie ogu ihe eji welu sụọ nwa ahụ ike na mpata ogu ihe eji wee sụọ nwa ahụ ike na abọsị ogu ihe eji wee gbuo nwa ahụ na ngwurugwu wụ ọbara gị ahụ ọ bụ so na ọbara gị ọ wụ ogu ihe eji wee kpọbata nwa nwa ahụ na ndị ichie be nna gị that is the only reason only way ndị ichie ji wee accept nwa nwa ahụ maka na ọbara gị mana ọ ha agbụrụ ha maka na a na-ele nwa ahụ anya na mmụọ onye a na-afụ na mmụọ wụ onye yọrọ ụwa mana a na-ele ya anya na mmadụ a na-afụ na ọbara unu o nwere ike nwa ahụ eyie ghụ asị na ọbara anyị ọ nya bụ oge eji akpọbata ụdị ndị a na ndị ichie n'okwu na ọbara m ụdị ife a mana ọ ha agbụrụ m ụdị ife a mana ndị ọ wụ agbụrụ ya jụrụ ya ajụ wee sị na ọbara m na ha ya ha ajụ nwa obi ajụ nwa na ọ nya ka m ji wee sị ndị ichie be nna m nekwanụ nwa a ama m na ọ bụrọ agbụrụ mana manụnụ n'ọbara ka ọ wụ ana m asị ka unu kpọrọ ya ka ọ bụrụ nwa ya anọchie anya anyị kpọrọ na ya ka ọ bụrụ nwa ya ebichiri m ngwuru ma kpọrọ na ya ka ọ bụrụ nwa ya anọ na ọ bụrụ na m nọsịa na m anọghọ ka ngwuru nna m ghara ichi maka na ọbara anyị ka ọ wụ kama na ọ bụrọ agbụrụ anyị for the fact na ọbara ya ahụ wụ ọbara gụ i deposit eji wee mụ nwa ahụ na ọ bụrụ na nwa ahụ bichie ngwuru na ya anụ nwaanyị anụtara ya nwaanyị n'afa ndị ichie be nna ya o rukwa disemba ọbara gị ahụ wee tụwa nwaanyị ime agbụrụ nna gị ahụ o wee nwee ike wee si n'aka nwaanyị ahụ anụtara ya wee bịa ụwa ị fụgo mathematics dị na ya a sị na ọbara anyị ka na-aga na agbụrụ anyị echighatago Hey! Ọdịna- ọdịnala esika ọkwa ị fụrụ ndị ichie ọkwa ị fụrụ ndị nna ọkwa ị fụrụ ndị mbụ na ndị egede ọ ndị a merụ mathematics Ee! ị fụgo reason ndị eri ji wee jụ na ha achọghọ maka na ọ wụghọ ọbara ha maka na ọ na e mesịa na nwa ahụ ka ya anụ nwaanyị ọ ka ya atụ ime still yet ọ ka wụha ọbara anyị until ọbara agbacha e wee fụwa ya as that is nwa nwa nwa mana ngụwa n'onwe gị ọbara wụkwa ka ọ ka wụ even though na ọbara nke nwaanyị kwa ka ejikwa kpụkwa the nwa ọ ọbara ụnụ naabọ so na nke nwaanyị ka nwe advantage idebe the nwa maka na o si n'ọbara ha si n'agbụrụ mana ngụwa wụ nke nwoke ọ sọ ọbara ahụ ka o si na mana agbụrụ anọghọ na ya ị fụgo mana ọ bụrụ na ọbara ahụ ị kpọbata ya n'okwu ndị ichie mee emume ka esi eme by invocation e invoke te na nke ndị ichie wee sụọ ya ike na mpaka wee were ikenga ewu nne ewu ka eji akpọbata mmadụ ngwuru nne ewu ka eji egbubanye mmadụ na ndị ichie nne eghu ka eji egbubanye mmadụ na ụmụnna ewe were nne eghu gbara afọ ọnụ nne eghu mara abụba nne eghu kara aka nne eghu bara n'ala igbo wee tinye ya oke ọkpa chụrụ ibe ya ọsọ ewe were ewe jebe na nke ndị ichie asabago m gị ajụjụ gị nwanne m asabago m gị ajụjụ gị ị were ya ruo na nke ndị ichie be nna gị akpọọ ụmụnna ụmụnna bịa e wee kọwara ndị ichie akụkọ i wee kọwara ndị ichie akụkọ n'ọkwara mụnwa nwa ụnụ n'okwe mmụọ dị ife a na ụnụ afụgo na ọmụmụ kọrọ m na ụnụ afụgo na ume ọmụmụ melụ m mana o nwere nke m ji aka ọ ọbara anyị ka ọwụ mana ọhọ agbụrụ anyị mana achọrọ m ka m kpọbata ya na ndị ichie ka unu werie ka ọ wụrụ nwa ka ọ nọchie anya m na ọ na m anọghọzi ya ka agbụrụ mụ ka agbụrụ nna m ka agbụrụ nna nna m ka si na ọbara anyị a wee pụtakwa ụwa ọzọ ka agbụrụ anyị kọntinu na-aga ewee were eghu ewee gọdo ewee tido ya ọfọ ewee sụọ ya ike na mpata pam ewee sụọ ya ike na abọsị kpam ewee sụọ ya ike na obi ewee sụọ ya ike na ana ndị ichie ewee tee ya mmanụ wee anointi ya n'ọrụ ndị baịbụl asị na etere ya mmanụ n'ala i wee kpọbata ya wee sị ndị ichie n'onye a nwa ya wụ obichiri ngwuru m na onye a nwa ya wụ ọnọchiri anya m ọ ọbara anyị mana ọhọ agbụrụ anyị mana agbụrụ anyị ka ya esi n'ọbara anyị wee pụta maka na ọ nọ n'obichie ngwuru a ewee lụtara ya nwaanyị n'afa ndị ichie be nna m o wee were ọbara anyị ahụ nke ahụ m ka hapụrụ n'ime m ji wee mụọ ya o wee tụwa nwaanyị ime nwaanyị ahụ atụwara ime wute ọbara anyị ahụ agbụrụ ndị ichie be nna m ewee si n'aka nwaanyị ahụ wee nye ụwa ọ wụrụkwa ọbara anyị wụrụkwa agbụrụ anyị egede etu a ka esi egbu nwatakịrị na ndị ichie na ọ wụrụkwa ọbara gị ọhọkwa adọpshọn ọhọkwa ijeje gota onye ị mahọ gota ohu igolo ohu bịa ịbịa bịa bịa sị na ịkọ igbu ya ohu na ndị ichie the blood and the agbụrụ the blood and the lineage is unrecognized. As far as I'm concerned, it's an abomination. Abominable ka ọ bụ. Yes, the child might be innocent, but it's an act of abomination. ka o ji wee bata maka na igbo anaghị ego nwa ego onweghị ife mere tatatara n'ụwa na ngwuru chiri echi unless na ngwuru chọrọ ichi unless na stupidity batara ndị kịta n'ime ndị ichie ndị igbo mechachara ife niile wee mee na onwerọ family dị n'ala igbo aya amụta nwa na onwerọ family dị n'ala igbo ọmụmụ aya adụ na ya mana selfishness and stupidity meziela anyị anyị hapụ ụzọ ndị nna anyị ha demeru jezie na-ego nwa ego mbọsị m enwe efe ka m gụsịala ụnụ ụzọ more than 4 5 6 7 ways ngwuru nwee ike isi wee nwee nwa without egoghị ego mbọsị m enwe efe na nkụzi m akụzi akago nkụ onye makwa onye ya echetaziri m nkụzi na ya wụ issue so my brother N'ajụjụ ị jụrụ mụ, kedụ ife a ya eme ka nwa ahụ wee bichie ngwuru gị for the fact na ọbara gị ka ọwụ ị ya eji nne eghu ị ya eji nne eghu ị ya eji oke ọkụkọ ị ya eji nnekwu ọkụkọ ị ya eje bute mpata ndị ichie be nna gị ọ bụrụ na unu enweghị mpata ị ya eje kpata abọsị ewee were wee debe ewere wee mee ritual a na-akpọ igbu mmadụ igbu nwa n'okwu ndị ichie i wee gbuo nwa ahụ n'okwu ndị ichie be nna gị i wee gbuo nwa ahụ na ana be nna gị ndị be nna gị wee nwee ike wee na-afụ ya yes n'ife ahụ agbụrụ anyị mana ọbara anyị dị ife a. ife a abụrọkwa agbụrụ anyị mana ọbara anyị dị ife a anyị esi na ọbara anyị a agbụrụ anyị ewee nyọkwa ụwa ọzọ ngwuru okeke okorie wee ji maka ya wee ghara ichi anyị esi na ọbara a abụrọ agbụrụ anyị mana ọbara anyị wee nyọkwa ụwa ọzọ ngwuru okeke okorie aya echizi maka na ọbara anyị ka ọwụ i wee were nne eghu wee gbuo nwatakịrị ahụ na ndị ichie be nna gị ewee mee initiation ndụ na ya ụmụnna niile dịra ebe ahụ ndị ụmụnna bịara ebe ahụ ekwelu gị ya ya na-etu esi wee godo ka ọ esi wee dụ ekwekọrịta ha ana butuolu gị ya tielu gị ya ndị ji ọfọ etiere gị ọfọ n'ala ndị ji mkpara asụọrọ mkpara n'ala ndị nze na ọzọ dị ebe ahụ maka ọnụ nze ka ọ na-adị ile ekwebielu gị ihe a na-etu anyị si wee godo ka ọ esi wee dụ nwanne m nwa ahụ abụrụgo nwa gị automatically nwa ahụ abụrụgo nwa gị automatically provided na agbụrụ ahụ o si wee bịa ụwa jụrụ ya ajụ provided na agbụrụ ahụ o si wee bịa ụwa kpọnyere gị ya na nkwekọrịta maka atụrụ ilu sị na agbakọ aka kwanye nwa ada n'onunu ọ da awa n'afa agbụrụ ahụ gbakọ aka kpọrọ nwa ahụ kwa ego ọ ya awaghị n'afa kama ọ waa n'afa ọ ya wụrụ gị alụ kama ọ wụrụ ha alụ agbakọ aka mgbe agbụrụ ahụ wee were ego wee nara gị ego wee gbaa gị nwa ahụ ma wee nara gị mmanya wee gbaa gị nwa ahụ ma wee sị na o nwe rituals ị ya-eme ka i wee kpọrọ nwa ahụ wee mee rituals ahụ agbụrụ ahụ wee gbakọ aka wee gbaa gị nwa ahụ o gosiri na ha achọghọ agbụrụ na ha achọghọ nwa ahụ igbu nwa ahụ na ndị ichie nwa ahụ awụrụgo nwa gị automatically mmụọ si be ndị ahụ ya abịara gị attack ma ọ bịa chọwa nwa ahụ maka na agbụrụ ya sịrị na ha nya jebe the only difference is ya dụ na onye ụwa nwa ahụ ka sikwa na agbụrụ ahụ wee bịa ọ chọkwa ime onye ụwa ọ na-akpọkwa ya na onye ụwa sikwa na agbụrụ ahụ ka ọ na-enye oke until agbụrụ ahụ efichapụ by na ọ nụziri nwaanyị ọmụmụ abịa na ngwuru ahụ amụtazie nwoke mana for the virtue na ha reject go na ha ajụgo nwa ahụ agbụrụ ahụ i gbu ihe na okwu ana ndị ichie mee rituals ị kwesịrị ime na ya ọrịa sị nọ n'ime hụ ritual because ị watch ife na-eme kịta na ị fụ na 75 to 80 90 percent of ndị Igbo amarozi ife a na-agwa ha kịta tata ife a na-akụzi tata fa amalọzi ya nụ yes a dụ surprise na ajụjụ a ka dị since ụtụtụ ruo kịta onweghị onye sara ya nụ because anyị lost go ya we lost it onye ka ọ ya ịbata na ngwuru tata asị ee na ngwuru amụta nwoke na-ahachikwa nwaanyị ahachi ka ọ mụta nwa eji ọnụ eweruzie ọnụ hachie nwaanyị agbụrụ anyị kịta ngwuru kịta ọgbọ kịta ụzọ ọgbọ eji ọnụ were ahachizi nwaanyị na ngwuru echi niile nwa ahụ emegheribe nwa ahụ amụtala ahachiri amụta amụta a na-emegheri a na-ajụ ọ gụnụ merụ ya mana ọ na-enwe pacha contact na ngwuru ahụ ọ nọ na ya ọkụ bụ ọkụbata ọkụpụ ọkụpụkọta maka na emeghị ife kwesịrị ime ka e wee hachie nya nwata nwaanyị nwata nwaanyị dụzie ime mụọ nwa ọ bụrụ na ngwuru na-asọ na nwa ha nwaanyị ya-adị ime without anụghị di ndị ichie be nna ya na-ata nya nwata nwaanyị afụfụ na o wetara ha ife ifele a na-apunish nwata nwaanyị na o wetara ife ifele na ngwuru nwaanyị eji wee mụọ nwa na ngwuru maka na emeghị ife kwesịrị ime ahachighị the rightful way etu esi ahachi nwaanyị enwere etu igbo si ahachi nwaanyị o wee mụta nwa nwa ahụ wee wụrụ aboriginal o wee wụrụ aka ji ọfọ ndị ichie maka na ọ na-eme the rightful way esi eme in as much as na nwaanyị ahụ ya atụ ime mụọ nwa mana ife ọ wụzi wụ nwoke na ngwuru ahụ anyị adazi afụ ya as obichiri ngwuru anyị ada afụ ya ka nwoke ada afụ ya ka nwaanyị o nwere power of nwoke o nwere power of nwaanyị nwata nwaanyị ahụ ahachiri ahachi ọ bụrụ na eme ife kwesịrị ime wee hachie nwaanyị ahụ nwaanyị ahụ nwere right ịnyọ ụwa na ụwa ya ọzọ n'ụwa na nwoke ọ nọchie ngwuru as nwoke maka na anọchiri ngwuru n'ụwa ya ọ nọchikwazie ngwuru na mmụọ ọ bụrụ nwoke asị na nwaanyị nyọrọ nwoke ụwa ụfọdụ ụmụ nwoke ụmụ nwaanyị na-anyọ ụwa enwere reason eji anyọ ya maka na ọ nwaanyị wụ diọkpara na ngwuru ahụ ọ gbara agbacha eche ọ nwaanyị wụrụ nwoke so omenala igbo nara ana omenala igbo nara ana manya dọba so nwanne m nwoke amahụ na m asago gị ajụjụ ị jụrụ ọ bụrụ na ụdịrị ife adụ na ndị nwe nwa ahụ mepere ọnụ ha wee sị gị kpọrọ na anyị achọrọ na ndị nwe nwa ahụ mepere ọnụ ha wee sị gị bịa meela anyị fere etu akpọrọ na anyị achọghọ mostly ọ bụrụkwa nwa nwoke nwa nwaanyị na-ada esiwekwa ike ọ na-esikwa ike na nwaanyị yes ọ na-esikwa ike na nwaanyị maka nwaada ọha adụ nwaada ọha adụ ndị ichie mma nwaada isi n'anya ha pụ ada isi n'anya ndị ichie wee pụ ọda ndị ichie na-eji ekpopụ family a na-eji wee condemn one family maka ofu ada nwaanyị maka na rejection emelu maka ofu nwa nwaanyị so fada fado ndị ichie ahụ mma mana ọ bụrụ nwoke ha wee kpọọ gị wee sị gị kpọrọ na ha achọghọ i wee mee the needful by ime initiation by ime ritual i wee kpọbata nwa ahụ n'okwu ndị ichie ebe nna ya ndị ahụ ya kpọnwụzi nwa ahụ ọzọ ha bịa ịkpọrọ nwa ahụ ọzọ ọ ya-awụ war na mmụọ between ndebe nna ha na ndebe nna ya because na ọbara akụkọ ha wụ mana ha ajụgo ya ajụ ndebe nna ya ọ nabatazie ịghọtago so nwanne m nwoke aka mkwa nwanne unu nwoke udoye somtochukwu ikenga eze mmiri na anaedo ọkwa Nnewi ka anyị si eje ee eh, my brother a na-akpọbata with ogu with ogu na ọbara ụka ọnwụ ọ bụrọkwa abomination a sị na ọ ime adoption abomination ọ bụrọkwa nke ahụ mafụ ma o nwere mbọsị nwa mmadụ na-akụzi nkụzi asị na i je mee nwa adopt i mecha nwa ahụ adopt ị sụọ ya ike na okwu ana ndị ichie ee na ọ ya-ebu ọfọ ndị ichie na-enene nwoke na-ekwu ife a na-ege ife a ọ na-agba mkpata kpata kpata kpata na ntị na-asị ndị mmadụ amazikwa omenala ndị mmadụ amazikwa omenala i che na ife a na-achọ na ezinụlọ wụ nwa mba ọ bụrọ nwa ka a na-achọ ife a na-achọ wụ lineage bloodline lineage bloodline agbụrụ ọbala agbụrụ ọbala a sị na ọbara anyị ka na-aga a sị na agbụrụ anyị ka na-aga ọ ya ka a na-achọ ọ bụghị nwa ọ bụrụ na ọ nwa onye ọ na-ejeje kpokọtawa nwa ebe ọwụna Ọ bụrụ na ọ nwa, mmadụ ya adazi ata afụfụ na onye nne ha n'anya ọ wụ na o kwehọ i jeje chọọ ebe ị ya-esi golu nke gị bata ma ọ bụ chọọ ofu nwata nwaanyị a tụwara ime n'ilo nye ya ego ọ bịa bịa mụọrọ gị ya nawara onwe ọ bụrọ nwa ọ bụrọ nwa na-ese okwu na ngwuru ọ bụrọ nwa na-ese okwu ife na-ese okwu wụ agbụrụ na ọbala asị na ọbala anyị ka na-aga asị na agbụrụ anyị ka na-aga asị na ngwuru anyị echi bụ so the man ebe na-akụzi nkụzi a na onye jeje mee nwa adopt ị batazi sụọ ya ike na ndị ichie ọ nọrọ buru ọfọ ndị ichie m sị ha ọ bụgodu ọfọ ndị onye ka ọ ya-ebu ndị ichie ndị ebee ọ ndị ichie be nna gị ka ọ ya-ebu ọhọ ndị ichie be nna m o buru ọfọ ndị ichie ọ na-akpọ ha gụnụ agbakwụkwa m unu ndị ichie be nna m ha ya na-ele ya anya ị mahọ ndị be nna gị ọ tụtụlie ọjị ọ tụtụlie ọjị kwụ n'ihu ndị ichie ngwuru a sị ha ndị ichie be nna m akpọkwa m ụnụ ha adịghị onye anyị ọ dụkwa ka isi adịghọ nwa a mma ị mahọ ndị be nna gị anyị awụ ndị be nna gị maka na enego ya anya ma na ọbala ma na agbụrụ o sohọ na nke anyị so ife ọbụla ya dị ekpe n'okwu ndị ichie ahụ ya-adụ negative o nwere mbọsị m pụtakwa maazị dibịa yes ọ maazị dibịa ka m nụrụ ife a n'ọnụ ya ọ na-agwa one guy nwanụ ọ sị na the guy sị na i think na the guy sị na ha mere adopt na onye nwa jekwa mee nwa adopt ee eh, nwa ahụ bunyite emechazie emechazie ọ mụzie nwa nwoke mba onye a mekwara adopt o wee na-ajụ na kedụ onye wụ diọkpara nwoke ahụ kedụ onye ya-ebichi obi ngwuru ọ nwa ahụ emere adopt ka nke ahụ a mụtara amụta ya-ebichi ngwuru ya as diọkpara I was so disappointed ebe maazị dibịa na-agwa ya na ọ bụrụ na nwa ahụ emere adopt na ọ bụrụ na ekehọ ya oke ekehọ ya oke na ngwuru ahụ na ndị ichie ya punish the family na ndị ichie ya-ejikwa wee mee the family and ọ na enyehọ that guy rightful place ye nwa ahụ emela adopt I was like ọ maazị dibịa na-ekwuzikwa ife nke a ọ tazikwara ife ọ na-ekwu ekwu na emesara mma correct the impression mana ka m jiri opportunity a kwuo kịta I was I, fe- I, fe- I felt so disappointed because uh, it's not like him amaghị m uh, asị m okay maybe na ọ history ka ọ ma ọfụma ọ maghị ọdịnala Igbo I just took it like that because it's not normal ọ dịrọ possible ife a na-ene anya bụ agbụrụ na ọbala ọ bụrọ nwa that guy egolo ego na ngwuru ahụ wụ ohu ka ọ wụ Igbo a na-ego mmadụ ego onye oru egolo ego bụ onye agbara agba ohu ka ọ wụ agbara ya agba ka ohu abịa na-enye ohu ngwuru ohu egolo ego serve ọga servecha ife eji edu ya wụ a na-agbara agba ejikọchọtara ya gbatara ya ana a na-agbapụrụ ya ana agbapụrụ aha enye oke na ngwuru Maazị Dibia sachara ajụjụ ọ na-asasa the boy ọ sị the boy na ọ na asị the man amaghị m onye kpọrọ ife ahụ ọ na- ọ na-agwa ya na ụmụnna ekewo that guy egolo ego or adọptụrụ adọptụ na ụmụnna ekewo ya oke na ndị ichie ya eme ha ife na ndị ichie ya eme ha nke a mee nke a na-ajụ maazị Dibia ọ ghọtazikwara ife ọ na-ekwu Igbo adịghị interested na nwa Ife Igbo dị interested na ya wụ agbụrụ, ife Igbo dị interested na ya wụ bloodline, ọ bụrọ nwa. M sị well maybe na ọ marọ side ya. As far as mụwa Somtochukwu Udoye dị concerned, nwa ahụ emere adopt is not aboriginal or he cannot retain the ancestral lineage of that family. Ọ ga-anọ ya. ọ ga-anọdụ nwue ọkụ ya elegbue because na ndị ichie ha amaghị onye ọ bụ ohu ka ọ bụ agbara ya agba ife eji esettle ohu agbara agba awa na agbara agba na egolo ego a na-agbatara ya ana a na-eji aja akpatara ya ana asị ha ngwa lụọ ebe a bido ebe a ọ nọrụzie ebe ahụ ọ na- ọ na-ebi odu na-ekuri na-ebi odu ọ kwuru na mmechi ya m mesịa mbọsị m nwe efe m ma akụziri unu ka esi ebuye mmadụ na ụmụnna ya na ka mmadụ si awụ eh, ka mmadụ si enwe ngwuru na etu a kịta nọ na apụ m kịta nụnwa jee efere ka baa ofu ime ọfịa dị na Calabar nọla ebe ahụ o nwere rituals m ma-eme ebe ahụ ka mmiri nọ na Calabar mmụọ nọ na Calabar nwee ike recognize ya ngwuru m na nna m ọmụmụ na-aga so a na-agbatala ohu ana ọ dewo ancestral lineage ọ dewo ancestral inheritances ọ sọkwa ya wụrụ na the man mere adoption ụmụ nwoke 10 wee mechaa wee mụọ ofu nwoke ife ya ebichi ngwuru ya wụ ofu nwoke ahụ ọ mụrụ ụmụ nwoke 10 ahụ o mere adoption ya ọ ya eje gbatara ha ana ọ ya akpatara ha ana akpatara because na o nwere every possibility of 95 percent possible na mmụọ ụmụ nwoke ten ahụ eme adopt ya kpọgido ha kpọgido ha kpọrakwa ha ụlọ be nna ha ha esi na ngwuru ahụ pụọ naba be ha ọ wụ nọ mgbe a ka na-enwe manifestation of mmụọ mgbe mmadụ ada efu efu mgbe ọ ya-awụ i fuo anọghịlọ ihe eniri be nna gị ọ ya ka ndị gboo ji eni anọghịlọ ya utubo eniri enie na be nna gị anọghịlọ ihe eniri be nna gị mmụọ be nna gị ewere anọghịlọ ihe ahụ kpọnatakwa gị ọ wụ nọ mgbe ahụ ị ya-afụ na ya bịa na nlọ na-asị nwa ahụ kunie si ebe a na na ebe a abụrọ be gị na a na-eche gị n'ụlọ ndị nna gị na-eche gị n'ụlọ ebe a abụrọ be gị elere gị ele anyị akpọgido nwa ahụ kpọrọ ebe mana because of na ụwa emebisigo o nweghịzi onye mara ya na ahụ ife niile adazi aga ka o si kwesị ịga onye ọra na-egokasịzi nwa ka o si sọ ya nwa egoro ego a na-ebichi ngwuru ogugo ka egoro ya ife eji edu nwa egolo ego ụwa na egolo ego a na-agbatara ya ana ị ghọtago so nwanne m ọ bụrụ na nwa wụ nwa i ji utu gụ wee mụọ bụrụ ọbara ụ ka ọ wụ wee mụọ nwa ahụ as long as ndị be nwaanyị ahụ kpọlegodo nwa sị gụ na ha achọghọ gụ kpọrọ by the power of invocation nwa ahụ i mee initiation i ya-eme mee ritual i ya-eme bụ nwe na ndị ichie be nna gị nwa ahụ ka ọ wụ a ya-esinwu n'aka ya by the power of the bloodline ahụ ka na-aganụ wee nwee agbụrụ ghụ ya-esi na ya wee bịa ụwa is possible 100 percent ah ka m bịa nyawa okwu ebe a a ka m wụkwa nwanne m nwoke udo esomtochukwu ikenga eze mmiri na anaedo ọ kwa nnewi ka m si eje ka emesịa Hmm? onwe onye nwere ajụjụ ọzọ ya jụọ m Ah? ọ bụrụzie na ị chọrọ ka ị nweta m ma ọ bụ ka ị nweta ekwentị m ka ị kpọọ m na o nwere ife ị chọrọ ịjụ m dụ gụ mkpa ị chọrọ ịjụ m ya na ị chọghị ka public na na ị chọrọ ịjụ m ya direct ị kpọọ m n'ekwentị m 08068599577 ma ọ bụ i sendịara m meseji na WhatsApp 08068599577 ah ka emesịanụ biko mmadụ ejikwa n'ime abalị kpọọ m na fonu